Жыг щӏагъым жыхуиӏэ проектым ипкъ иткӏэ екӏуэкӏа еханэ зэӏущӏэр зытеухуауэ щытар цым елэжьыным пыщӏауэ адыгэхэм зэрахьэ щӏэныгъэращ. Цӏыкӏухэр ирагъэблэгъат Хьэтӏохъущыкъуей Ищхъэрэм. Джэдгъэф Хъусен куэд щӏауэ щӏакӏуэ, упщӏэ пыӏэ ищӏу къокӏуэкӏ. Тхьэмадэр сабийхэм и фӏэфӏу яӏущӏэри и щӏэныгъэмкӏэ ядэгуэшащ. Щӏакӏуэр

фӏыцӏэу ящӏ. Иджы щӏакӏуэм и инагъ естакӏэ цы килограмм бжыгъэкӏэ къыхах. Иджы щӏакӏуэ ящӏыну псалъэм папщӏэкӏэ иджы и инагъым естауэ мис иджы мы сынэм мы лъэгур къызыфӏэвгъэщӏ мыпхуэдэу. Мелкӏэ иратхъэ.

Иджы и хуэдагъыр зэпхар и инагъым епхар. Псалъэм папщӏэкӏэ щӏакӏуэ щӏэхуэфӏ пщӏынумэ, щынэцу килограммитӏ. Итӏанэ мэлыбгъэц жари щыӏэщ. Мэлыбгъэцыр щыхагъэхьэрэ нэхъ пут.

Пежьэрт абы иджы, пежьэрти, тӏыцыр зэгурыӏуэти, а здыпежьам дей и хъурфэ дахэр зэрыщытым ещхьу, ящурэ, къэп хуэдэ къинэмыщӏ хуэдэм, зы тӏыцым ейр зы къэп иралъхьэри иралъхьэ. ӏэмал зэриӏэкӏэ, хъурфэр дэгъэзеяуэрэ иралъхьэри,

ӏуву сщӏыну жыпӏэмэ, мис а мэлыбгъэц жыхуэсӏэр я кум нэхъыбэу дегъэубыдэ. Хъусен зи гугъу ищӏар нэхъ зэхащӏэн папщӏэ цӏыкӏухэм я ӏэкӏэ зыгуэр егъэщӏын хуейт. ӏуэхугъуэм и къызэгъэпэщакӏуэхэм яхэт Хъалилэ Миланэ цы елэжьыным теухуауэ щӏэныгъэшхуэ бгъэдэлъти, сабийхэм цы топ зэращӏым иригъэсащ. Вгъэджэрэз, занщӏэу псыф хъууэ щытмэ, хъурейр захуэу пхуэщӏынукъым. Фи ӏэгухэр гъущэ. А лъэныкъуэр хуэм цӏыкӏуу псыф фощӏ, фи ӏэгур псыф фощӏыжри фогъэджэрэз.
Иджы фыкӏэлъыплъ псыр зыщӏифурэ зыщӏифурэ. Псыр нэхъ хэпкӏыурэ нэхъ зэрыпщхьурэ мэхъу. Псыфыӏуэ пщӏыущтмэ занщӏэу, хъурейр захуэ хъунукъым. Цым зэрызищӏыр зэдгъэщӏэну дыхуей. Цым и хьэлыр зэхэтщӏэну дыхуей. Иджыри псыф щӏы уи ӏэгур.
Зэуэ занщӏэу фымыгъуэжу хуэм цӏыкӏуурэ хуэм цӏыкӏуурэ езыри и щхьэфэр быдэ хъурэ гуэрэ. Зэхэтщӏэну езыри.
Псыф пщӏын хуей, уи ӏэр псыф пщӏын хуей, терпение зыхуэӏэр. Мис мыуэду щыхъуам дей фыщымысхьу нэхъ ӏэгум дэфкъузурэ вгъэджэрэз хъуну. Къуэдым-къуэдымкӏэ Мадинэ къекӏуэкӏ. Еплъыт си сэ тӏэкӏу сӏыгъар зэрыхэпкӏэ, цыр хопкӏэ.
Сэ иджы мыс мыуэду сщыхъуну. Сщыхъунущ.
Ӏэгур гъуща, псыф фощӏ, фогъэджэрэз, фогъэджэрэз. Мывэ цӏыкӏум ещхьу быдэ хъукӏэ вгъэджэрэзыну къыбгурыӏуа. Къэп иджы базэ. Хъунущ, хъунущ. Вгъэджэ, мыс, иджы фыщымысхьу, нтӏэ фыщымысхьу, Мадинэ уэ умпӏащӏэ, уэ иджыри нэбгъэсаӏмэ, зи цы нэхъ ухэпкӏэн щӏэзыдзахэм, фыщымысхьу,

Модэ мыцӏыхури. Щӏыфӏ, щӏыфӏ, щӏыфӏ, мывэ фӏыгъаӏэ. Мис ар хъу апхуэдэу хъупкӏэ бгъэджэрэз. Хъуащ-тӏэ, хопкӏэ-тӏэ, цыр хопкӏэ. Мес, Хъусен зэрыжиӏауэ цы лъэпэд, мэлыцым хэщӏыкӏа цы лъэпэдыр хопкӏэ, зэм кӏыхьу хопкӏэ, зэм зэву фхуэмыхъужу.

Жыг щӏагъ проектым и еханэ махуэр зы напӏэдэхьеигъуэу блэкӏащ. Сабийхэр цым зэрелэжьым зэрырагъэсам нэмыщӏ нэхъыжь дыдэу щыӏэ адыгэ жылэхэм ящыщ Хьэтӏохъущыкъуей Ищхъэрэри зэрагъэлъэгъуащ. Хьэщӏэщ дыздеблэгъам цӏыкӏухэм щӏэныгъэрэ гукъэкӏыж дахэрэ щӏахащ. Шхапӏэм и тхьэмадэ Шыбзыхъуэ Аслъэнбий хьэщӏагъэ къыдихари шэч хэмылъу, а гукъэкӏыжхэм ящыщ хъуащ. Жыг щӏагъым жыхуиӏэ проектыр иухыным къэнэжар зы махуэт.